a ko n dɔgɔ kab'o kɛra don min ne ma kɛ cɛ ye dɔgɔnin k'a ma k'o bɛ se ka kɛ cogo di a ko e tun ma e muso masɔrɔ ko musoya la kɔɲɔso la wa a ba kun tɛ tulonkɛ la wa han n ka npogotigiya joli maɲimagamuso ni dara bɔra anw ɲɛna joli b'a la kɔrɔkɛ k'a ma ko n dɔgɔ e ni ne de ye sin kelen min n bɛ fɛ i ka n sutura kana n ka gundo fɔ maa ye kab'a y'a dɔn ko ne tɛ cɛ ye a ye sirife ɲini k'a yɛrɛ senkuturuba de tigɛ k'o joli kɛ dara la an y'o dara de yira maaw la k'a sɔrɔla so a k'a tɛ ne lebu abada n y'a labila walahi a k'a tɛ n lebu a ko n ka n yɛrɛ furakɛ ko n'ale bɔra n'ale furula cɛ wɛrɛ ma ko ni ale ye den sɔrɔ ko ne bɛ malo a t'a fɛ ne ka malo a bafin dabali banna bafin k'a ma ko tuma o kabi ala ka e da foyi ma deli ka don e n'a cɛ a ko bafin i kɔrɔkɛ de ye ne si bila si ta den nkalon tigɛ i ye a k'i ɲɛ bɛ majɛ la san wolonwula filɛ ne ka furu kɔnɔ a npogotigiya ma taa a tɛ cɛ dɔn aa a ko n kɔrɔ a k'o ye kabako ye a k'o bɛ se ka kɛ a ko ala filɛ dɛ maa ɲuman banna maa ɲuman banna maa ɲuman tɛ e bara a t'i ka jamana kan nka hali sini maa ɲumanw bɛ dugukolo kan o barika bɛ dugukolo kan majɛ tun ye maa ɲuman dɔ ye dɛ a ko n dɔgɔ ɲɛ n ma ala kama kira kama n bɛ muso d'i ma badenya la a bɛ e ni ne de cɛ dɔgɔnin ko n kɔrɔ ne tɛ se ka sɔn o ma a ko n dɔgɔ ni ne ye n yɛrɛ di maa o maa ma bi a tigi bɛ ne lebu ne bɛ fɛ n muso ka bange n bɛ fɛ a ka den sɔrɔ an y'a mɛn ko an ka mɔkɛ kɔrɔw tun b'a kɛ badenya sutura kama n dɔgɔ n sutura ala kama n dɔgɔ ni su kora ni dugu tilara n bɛ marifa ta n bɛ taa ɲala kungo kɔnɔ ni n taara i bɛ na muso ka da kɔnɔ i bɛ don i b'a sɔrɔ yen i b'i jija n muso ka se ka kɔnɔ ta i bolo n'a ye den kelen ni den fila den saba sɔrɔ n bɛ kunnawolo ne den ni e den bɛɛ ye kelen ye i bɛ n sutura ala ni kira kama n'o tɛ ne lebulen don bɛɛ bɛ k'a fɔ bi ko ne tɛ cɛ ye muso in bɛ ka lagosi bɛɛ bolo ko tun tɛ ma a siga bɛ maa dɔw la nka ne den ni e den de ye kelen ye n'e ko k'e bɛ ne lebu n dɔgɔ i b'i yɛrɛ de lebu dɛ ne tɛ se ka n kunko fɔ maa wɛrɛ ye ni e tɛ n dɔgɔ n dɔgɔ n dɛmɛ ala kama dɔgɔnin kasira kɔrɔkɛ in ye dɔgɔkun kelen kɛ a bɛ k'a dɔgɔnin deli dɔgɔnin ma sɔn dɔgɔkun kelen dafalen kɔrɔkɛ ko dɔgɔnin ma ko n dɔgɔ n'i y'i ban i ye n lebu n bɛ maa wɛrɛ ɲini a ko n kɔrɔ a tɛ s'o la n sɔnna a k'i muso don a k'o ta ka nɔgɔn baden nana se majɛ ma a ye majɛ kɔnkɔn majɛ wulila k'i sigi a ko majɛ a ko naamu n bɛna kuma dɔ f'i ye ala kama kira kama a man di i ye n b'i deli ala ni kira kama ne kanu kama sɔn a ko ye mun ye a ko n y'a fɔ n dɔgɔnin ye n k'a ka si i fɛ a y'o fɔ waati min majɛ ɲɛji sira fila jiginna ɛ a ko ne furunin kanu a ko maa b'o fɔ ɛ a ko alisilamɛya t'o fɛ dɛ ɛ a ko i jɔ n lamɛn a ko san wolonfila i den wolo waati bɛɛ tɛmɛna k'i to n dɔgɔnin ye muso furu i furu san naani sisan den fila filɛ a bolo kuma bɛɛ bɛ ka fɔ ne ma an mɔkɛw tun bɛ nin kɛ ni bana ye kɔrɔkɛ minɛ i bɛ muso latɛmɛ i dɔgɔnin ma dibi la nin gindo in bɛ e ani ne ani n dɔgɔnin de cɛ n b'i deli ala kama kira kama sɔn n ye ala kama n'i bɛ ne fɛ ne a bɛ se ka kɛ sababu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a ye majɛ deli a ko majɛ n'i ma sɔn walahi ne bɛ taa diɲɛ kɔnɔ fo ka ne sa ne tɛ na majɛ siranna ɛ majɛ a k'i kanu bɛ n na i ka di n ye n bɛ nin kɛ ka sɔrɔ n se t'a la nka majɛ n ka furu kanu ye den ye dɛ furu nafa ye den de ye a ma diya n dɔgɔnin yɛrɛ ye koyi n y'a jagoya de den sɔrɔ dɔrɔn de ko don ni den sɔrɔ waati sera a bɛ na si i fɛ ni su kora n bɛ n ka marifa ta n bɛ taa n senna yaala kungo kɔnɔ a bɛ n'i da kɔnkɔn a bɛ don k'a da ni fajiri kaɲa fɔlɔ sera a bɛ bɔ so kɔnɔ ne bɛ na majɛ ko n sɔnna a ye majɛ lasɔn jagoya hali sɔnni man di majɛ ye jagoya majɛ sɔnna su kora waati min na a kɔrɔkɛ y'a ka donso minɛnw ta a ko un a ko n dɔgɔ a ko naamu a ko a fɔra n ye ko sogow bɛ ka t'u min kɔda dɔ la n bɛ taa n sigi sogow ɲɛ han a kɔrɔkɛ ko dɔgɔnin ko n kɔrɔ ala ka segin ni ɲuman ye kɔrɔkɛ taara kungo kɔnɔ waati min dɔgɔnin nana kɔrɔkɛ ka da kɔnkɔn a ye da mun de ni yɛlɛ a nana majɛ dalen sɔrɔ majɛ bɛ kasi la a k'e bɛ kasi mun na majɛ ma se ka kuma dɔgɔnin y'i da kɔrɔkɛ muso fɛ o don o don de majɛ npogotigiya taara ka dilan bɛɛ kɛ joli ye dɔgɔnin kabakoyara ko ɛ eh, ala filɛ koyi a ko majɛ ne ye kɔrɔfɔ n k'i bɛ kanu na n k'o de y'a to i tɛ ka den wolo ne ye kojugu bɛɛ k'i la ka kojugu bɛɛ f'i ma jaa ne de filila majɛ b'i yafa n ma bafin ko ten n'o ye dɔgɔkɛ ye ala y'a kɛ o don o kɛra kɔnɔbara ye majɛ la dɔgɔnin ka su fɔlɔ sili majɛ ye kɔnɔ ta kɔrɔkɛ bɛ to ka bɔ waati waati ni kɔrɔkɛ bɔra dɔgɔnin bɛna don a muso kan ni kɔrɔkɛ nakuma sera a b'i to kɔfɛ ka na ko n'a ko dɔgɔnin bɛ da yɛlɛ ka bɔ kɔrɔkɛ b'i don majɛ kɔnɔ nana bɔ kabi maaw bɛ k'a nani ko yala ko mun b'a la fo maaw nana dɔn majɛ kɔnɔma don bɛɛ dabali banna a lenge bolila ka taa se a ba ma ko na na e ala majɛ ye kɔnɔ ta dɛ walahi a kɛnɛyara bajɛ muso majɛ ye kɔnɔ ta an ye baara kɛ a ma ɲa a ba k'a ma ni majɛ kɔnɔma don a kɔnɔma don cɛ wɛrɛ ye bajɛ tɛ bajɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye e marima sa ja juguya man ɲi ala nana kɛ bɛɛ nisɔndiyara majɛ jiginna majɛ jiginna don min na ala nana den in de bɔ kɔrɔkɛ la i b'a fɔ k'i ye kɔrɔkɛ tigɛ de k'a jɔ den in ma bɔ dɔgɔnin fɛ abada bɛɛ dabali banna kabi denkundi kɛra kabi den bɛ ŋunuma fo ka taama maaw bɛ na ko a nin ye kabako dan ye ee bajɛ ni den in bɔlen don sa han maa den bɛ bɔ i la tan maaw ko kɔrɔkɛ ma ko n'i ma nin den in ko a ni maa ni n'i den bɔra tan a man ɲi dɛ ala filɛ koyi majɛ nana kɔnɔ filanan na ta ten dɔgɔnin bolo a nana kɔnɔ sabanan ta majɛ nisɔn ka di a ko diyara dɔgɔnin ye hali ni dɔgɔnin n'a muso dalen don ni dɔgɔnin y'i yɛlɛma bafin a b'a fɔ aa majɛ a muso bɛ wuli k'i sigi ne ko fa de b'i la ko n'i ɲɛ bɔlen t'i nimɔgɔmuso fɛ de a ma ɲɛ fo bajɛ muso ye kɛlɛ ɲini majɛ fɛ nin gindo in bɛ maa saba de ni ɲɔgɔn cɛ bafin ani bajɛ ani majɛ den saba min filɛ majɛ bolo a bɛɛ ye bafin den ye ala nana den in bɛɛ bɔ kɔrɔkɛ de la ka den ninnu ni kɔrɔkɛ bɔ i b'a fɔ k'u tigɛra ka bɔ kɔrɔkɛ farikolo la ja diɲɛ ye kabako ye koyi o dɔw tile ma majɛ a nana jɔ kɔnɔɲa naaninan na a den bɛɛ kɛra dencɛ hali denmuso kelen t'a la ee den ninnu ni kɔrɔkɛ bɔra koyi a jiginn'o la waati min na o fana kɛra dencɛ ɲuman ye den ninnu bɛ tile kɔrɔkɛ kan ni bajɛ bɛ bɔ kungo kɔnɔ denmisɛnninw bɛ boli k'a kunbɛn u b'u fil'a kan aa bɛɛ ko bajɛ aa tiɲɛ la n'i ye nin den min ye hali ni fɛn ma f'i b'a dɔn ko bajɛ den don dɔgɔnin de ye den in bɛɛ fa ye maa si tɛ gindo in kalama dɔgɔnin b'i sigi don o don a bɛ majɛ lajɛ majɛ kanu donna dɔgɔnin na majɛ kanu donna bafin na bafin tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni kɔrɔkɛ kɛni nisɔndiyara den sɔrɔ la n'a y'i sigi a bɛ keleya ɛ nka a b'a fɔ an k'a di ala ma majɛ fana ni bafin ye gindo in dogo ta nin gindo tor'u ni ɲɔgɔn cɛ su mana ko ni waati dɔ sera kɔrɔkɛ bɛ bɔ dɔgɔnin de bɛna muso kama don o don ɔ den naani min sɔrɔla ala ye den in bɛɛ kɛ kɔrɔkɛ de ye i b'a fɔ k'i ye kɔrɔkɛ ci fila ye k'a fankelen bila tan k'a fankelen bila tan den si ma na dɔgɔnin na o ye maaw kabakoya don dɔ kɛra a la bajɛ wulila ka taa kungo kɔnɔ wulakɔnɔfɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko dajɛ dajɛmuso belebele a bɛ ɲini ka jigin bajɛ ye marifa jɔ a la k'a b'a ci a ɲɛ b'a la dajɛmuso bɛ k'i tɔntɔn a bɛ fɛ ka jigin dajɛ y'ale ye dɛ nka ala ni tin gɛlɛman bɛ dajɛ kan dajɛ sira ma boli a ye saya ta bajɛ ye marifa jɔ dajɛ la k'a b'a ci a ye marifa nin nun jigin a y'a nun jigin waati min na i ko ala ka ko dajɛ jiginna bajɛ k'a b'i kɔ don ka taa dajɛ k'a ma a ko bajɛ a ja tigɛra a ko kana siran ne de bɛna fɛn dɔ f'i ye bi to i hakili la i hinara i tun bɛna ne faga nka ne hinɛ y'i minɛ tin ka gɛlɛn wolo ka gɛlɛn i ma ne faga ne fana bɛna fɛn f'i ye kabi i ka kɔɲɔso don i bɔra cɛya la fo bi mɔgɔ min ye baara k'i la bi bɛna a tigi f'i ye bajɛ dabali banna a ko kamalen min bɛ to k'a f'i ye lenge k'i tɛ cɛ ye dɛ o ba de bɛ o ba de y'a k'i la a k'i y'i ka fini dugɔrɔ kurusi ta k'a da ɲɛgɛn na i ka kɔɲɔso su lenge nan'a ta ka taa d'a ba ma lenge taara d'a ba ma u y'i tɔgɔ baara ka taga a don kaburu de kɔnɔ ka kasange ni kaburu bɔgɔ kɛ silipu la k'a don kaburu kɔnɔ a k'o de y'i mago sa a ko n'i b'a fɛ i ka kɛnɛya a kɛra kaburu min na a ko taa kaburu kɔnɔ i ni basa bolitɔ mana bɛn kaburu min kan basa mana don kaburu min wo kɔnɔ o yɔrɔ sen i b'i ka kulusi sɔrɔ yen n'i sera ka kulusi in bɔ taga n'a ye la i ka kɔlɔn wolonwula ɲini kɔlɔn wolonwula i k'o ji bɔ ka kulusi ko i ka kulusi in don i bɛ kɛ cɛ y'i nɔ la bajɛ dabali banna o yɔrɔnin bɛɛ bajɛ y'i tilen kaburu kɔnɔ a nana sɔrɔ basa bɛ ka boli ka don kaburu wo dɔ kɔnɔ a y'o yɔrɔ sen a ɲɛ b'a ka kulusi sirilen na k'a don kaburu kɔnɔ a ye kulusi in waraka k'a yuguyugu ka kɔlɔn wolonwula nakɔ wolonwula kɔlɔn ɲini k'olu ji kɛ k'a ko ka kulusi don bajɛ y'i sigiyɔrɔ min na bajɛ kɛra cɛ ye nagi yɔrɔnin kelen i b'a fɔ ko kabi ala k'a da bana ma deli k'a mina bajɛ dabali banna o don bajɛ tun kan ka taa wula kɔnɔ a ko n dɔgɔnin tɛ se ka taa wula kɔnɔ bi n sɛgɛnnen don dɔgɔnin ko n kɔrɔ o tɛ baasi ye bajɛ donna k'i da o don bajɛ kɛra cɛ ye bajɛ magara a furumuso la u sira ni ɲɔgɔn ye f'u bɛ kasirinya fo ka fajiri seli aa bajɛ kɛra cɛ ye koyi bana in banna bajɛ kɛra cɛ ye ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan fanga bɛɛ nana a la hadamadenya bɛɛ dafara a nɔ la i komi foyi ma deli ka kɛ dugu jɛra waati min na o dugujɛ dɔgɔnin tora munumunu na bajɛ ye dɔgɔnin wele a ko n dɔgɔ a ko naamu a ko na yan a k'i bi yafa n ma a ko n y'i bila baara dɔ la badenya la a diyara n ye i ye n sutura badenya la ne ka denko tun gɛlɛyara n k'i ka to ka si n muso bara nka bana de tun bɛ n na n hinana dajɛmuso dɔ la bi n m'o faga bana in ye n sɔrɔ cogo min a y'a bɛɛ fɔ n ye n makurunin de nɔ don u ye n ka fini de ta finɛtiri la ka taa eh, u ye n ka fini ta ɲɛgɛn kogo la k'a baara ka don kaburu la n taara kaburu la ka taa n ka fini bɔ k'a ko kɔlɔn wolonwula na k'a don n kɛra cɛ ye surɔ n ni muso sira ka n diya fo ka kɛnɛ ci a n dɔgɔ i ni ce i ni baraji a y'o fɔ dɔgɔni ja tigɛra f'a bɛ yɛrɛ yɛrɛ a ko n dɔgɔ i tulo bɛ n na a ko n kɔrɔ n tulo b'i la o a ko bɔn n y'a ɲini i fɛ n muso to yen sisan den naani i ni ce i ni baraji an bɛɛ den don aa dɔgɔnin kasira dɔgɔnin fari fagara dɔgɔnin bɛ ka se ka baara o baara kɛ a dɛsɛra a bɛɛ la kɔrɔkɛ yɛrɛ kɛra sa a bɛ ka keleya dɔgɔnin na hali n'a ye dɔgɔnin tɛmɛtɔ y'a ka soda la a b'a lajɛ i b'a fɔ i bɛ ka mun ɲini kɔrɔkɛ ye donsoya dabila keleya nana a la waati o waati kɔrɔkɛ ni muso bɛ so kɔnɔ dɔgɔnin fana i b'i sigi fo dɔgɔnin bɛ ka fasa dɔgɔnin muso k'a ma ko mun b'i la a ko fosi jaa majɛ kanu donna bajɛ bafin na hali bafin tɛ se k'a yɛrɛ kɛ fɛn ye tuguni ni kɔrɔkɛ bɔra k'a bɛ taa misiri la yan'a ka na a bɛna a sɔrɔ bafin jɔlen b'a ka da la kɔrɔkɛ y'a wele ka na ko n dɔgɔ a ko n ye kangari da i ye n k'i ka fara n muso la n'i ma fara n muso la n dɔgɔ o tuma i bɛ mun de nɔfɛ walima i tɛ fara a la de dɔgɔnin k'a ma a ko e a ko n kɔrɔ a ko ne yɛrɛ seko tɛ a la tuguni ala yɛrɛ de ye majɛ kanu don ne la walayi ne tɛ se ka majɛ to yen dɛ fo n'i yafara ne ma fo n'i ye ne faga e n nɔ tɛ muso in diyara n ye ha kɔrɔkɛ yɛlɛla a k'e ye baden jugu sinji jugu de ye walahi n'i ma fara n muso la n b'i faga n bɛ mugu ci i la e ne balimaw kabako badenmaw ka musoko kɛlɛ wulitɔ filɛ su mana ko kɔrɔkɛ bɛ marifa ta k'i sigi a ka da la dɔgɔnin b'i sigi te wuli la u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ kɛ muso kanu bɛ dɔgɔnin na dɔgɔnin ko n kɔrɔ muso in ka di n ye walahi n tɛ se k'a to n yɛrɛ seko foyi t'a la dɔgɔnin yɛrɛ ɲɛ tɛ hali a muso la tuguni ɔ nin badenma fila ye kɛlɛ de daminɛ ayiwa n balima an bɛ nin maana bila yan aw minnu bɛ ka an lamɛn nin ye maana volume un ye aw ka ne jaabi aw yɛrɛ bolo jɔn de jo bɛ nin na yala dɔgɔnin ka kan ka muso in to kɔrɔkɛ bolo pewu wa walima dɔgɔnin ka kan ka muso in kanu de hali bi kɔrɔkɛ k'a to a bolo walima kɔrɔkɛ de jo t'a la wa walima majɛ de jo t'a la jɔn ye jo tigi ye jɔn ye jalaki tigi ye ne de b'a fɛ k'o dɔn aw minnu bɛ ka an lamɛn réseaux sociaux kan mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛla ne sɛki amala mali jara diaspora kɔnɔ n ye aw ɲininka muso in ye jɔn ta ye sisan den naani b'a ni dɔgɔnin cɛ dɔgɔnin de y'a npogotigiya ta kɔrɔkɛ kɛra cɛ ye muso nana diya o ye ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan ɔ dɔgɔnin fana k'ale tɛ se ka ɲɛ muso kɔ kanu donna ale la den naani b'i ni mɔgɔ min cɛ jɔn de ka kan ka jɛn muso in kɔ bɔn n'o dun kɛlɛla gindo in bɛna dɔn gindo in dun man ka dɔn parce que u si t'a fɛ maa ka bɔ ko in kalama nin ko bɛ kɛ cogo di de jɔn jo b'a la n balimaw diaspora maaw mali kɔnɔ mali kɔ kan faransikaw ni amerikikaw espagne itali gabɔnkaw makankaw kuwetikaw n bɛ aw ɲininka aw minnu ma ekirila waati bɛɛ nin muso in a ni kɔrɔkɛ de ka kan wa a ni dɔgɔnin de ka kan aw ka jaabi ye jumɛn ye maana nin a volume un ye nin ni n y'aw ka jaabi sɔrɔ maana tɔ o bɛ laban o tɛmɛnen n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ mali kɔ kan